ndị be anyị abụ m Amalinze JJ Azi abatara na Texas wee hụ olu ogene anyị na-anụ mgbe ọbụla ọ na-ekwu okwu a na-akpọ ịma mmakọ ịma mbem aga m ajụ ya ajụjụ ka ọ kọwara anyị ka o si mụta mmemme nke a aha ya bụ Udoji Achebe odogwu Igbo bụ Udoji Achebe ndewo daalụ biko ọkwa gụwa bụ onye na-agba mmakọ ahụ anyị na-anụ oge ọbụla na YouTube ya na ihe egwuregwu mgbasa ozi ọkwa olu gị ka anyị na-anụ Ọ ife ọ ife mere eme mụnwa kpọmkwem Igbo jezuru mba ọnụ m ekene mmadụ niile asị m onye ọbụla zelu nke ochilu ka ọ dịrị anyị mma ngozi chukwu balụ ụba ife chukwu ji gozi ụwa erika nne ọ bụ chukwu ji mma jide ji onye ọ wanyelụ o lie biko ụdịrị okwu ahụ ị na-ekwu ụfọdụ na-akpọ ya ụdị aha dị iche iche kedu ihe ị na-akpọ ya
ee ịma ogidi na ogbunike ee na-akpọ ya ịma mmakọ na-akpọ ya ịma mbem ee mana ị ma na mbem dị n'iche n'iche nke m bụ ị ma na egwu dịkwa n'iche n'iche etu e ji asị na akụkọ egwu Mike Ejeagha bụ akụkọ n'egwu etu a ka mbem si bụ okwu n'egwu ọ ife ọ bụ biko kedu ebe ị siri wee mụta ịgba mbem a egwu ọ dị na be unu ee amakwa m ya mma asịkwa gị na egwu dị na be anyị maka na a na-asịkwa na ị bụrụ onye igbo mma asịkwa gị na abịa ee na ọ dị na ọbala Mhm, maka na i nenee anya ọfụma mhm. nne mụrụ m gụrụ egwu ụmụ agbara Ee, ya bụ na ugiri ada adịte aka n'ukwu osisi ya. N'ukwu osisi ya, yes. Ee, olu gị bụ ogene ọzọkwa bụ na ị na-azụ olu gị azụ
mba mma asị na nke a bụ natalụ chi Ee. enwerọ ebe m na-amụ ya adịkwuro m ede ya ede dịka asị ka e de ya ede na ọ- nke m nwe ka o si abịalụ m ọ na-abịalụ m site n'ime mmụọ ọnwa efu ka anyị si wee nọkọ ọ na-adụ m etu ife si adụ mmadụ azị Mm. ọdụ anyị ee e, m saghere anụ ọnụ ọ na-apụ ụlọ onwe ya Ah, ife m na-afụ n'anya ka m ji ekwu okwu ọkwa ya bụ ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị mana ibugoro ụzọ zaa m ya maka ị na-aga ị na-ama mbem na-ekwu okwu na-asị i dere ya ede kedu ka o si abata gị n'uche ị na-ekwu maka okwu fịara ahụ o mana ndị na-akwa nke okwu ọ dịghị afịa ha ahụ yes ya bụ na o nwere ihe ị chọrọ ikwunu ọ bụrụ uche ka ọ na-abịa gị
nke a bụ ihe mere eme ọ bụrụ na e nwee ka anyị si wee nọdụ fụ o nwee ife menụ o nwee ike ọ na-adụ m na-adụ m mụ kwuo nya m kwubezie nya ọ gaba ife na-apụtazi m n'ọnụ ana m ekwu mana ọ ya-abụ ife gbara okirikiri n'ife a na eme dịka etu afụ anyị bịalụ emume onye na-agba arọ Ehe. ụmụnne ya wee na-ekwu ka o si bụrụ ezigbo mmadụ ka o si wee nefe fa Mhm. na ka o si mee nke a ka o si mee nke a ọ bụrụ na ọkwa m m gụọrọ ya egwu ọ ya-aka ife m ekwu ya-akarị na ife fa kwuru ebe a Ee, ee nya bụ ife ya na-adụ m ana m echetaba ife ma m chọọ ikwu okwu ee.
biko em, e- ị nwere ike isite n'ihe anyị hụrụ wee mara anyị obere mmakụ ka e wee makwara na ọkwa na be gị ka anyị bịara
Mhm. Ọ- o nwere etu ọzọ e si eme ya na abụrụ na etu abụ afọ ọ bụrụ na ọ bụ obi aṅụrị nya ka anyị bịalụ ka ime ọgwa nwata nwaanyị ka chukwu gọziri o wee gbaa arọ ọba alụba n'ụwa ụmụnne ya niile wee si ebe niile wee bịa wee sị o gaba nye ya ogwogwo ka ọ dịrị ya mma Ọ ya ya nwa. ka anyị ji wee bịa sị o ka anyị solu fa wee kene olisa maka ife o melie wee kpeli ya ekpele sị na ogologo ndụ na arụ isi ike ga-adịrị ya na ọ ga-adị ndụ wee fụ ụmụaka chukwu nyelie na ọ ga-eli akụ na ife ọ kpatalụ chukwu nọnyelie ọ nya ka anyị ji wee bịa ha udo udoji achebe odogwu a na-ekwu ekwu a na-eme eme maka ihe a bụ akala aka onweghị onweghị mficha Yeah. biko nke a m gwara gị i wee wepụ olu gị nke kachakwa dị egwu bụ na ndị ọzọ nwere ike ịbịa ma mma mmakụ a ma olu ọkwa ha agaghị adị ka olu gị ị hụ ka olu gị si ede n'ude m na-ekelekwa m gị Daalụ, ndewo daalụ. oga udoji achebe ekele gị o mbadị hụrụ ọdabara ndewo ada Amalinze. Mm, udoji achebe Daalụ, daalụ. daalụ biko Thank you. ndewo Ọ Okeosisi chi Okeosisi na Ogidi. Oke ọjị- ndewo Yes, ndewo daalụ nwanne.
ndị be anyị ọ bụ udoji achebe ka m kwudoro ebe a na-eme mmemme m wee kpọpụta ya okwu wee daba ị maga na a sịrị na anaghị eje be ọnụ ghara okwu na agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba m wee sị ya biko ya mara ma mmakụ o wee bụrụ na a sị na ọ ihe mmụọ ka e nyere mmụọ ka ọ merụọ o wee maba mmakụ dị egwu ndị be anyị udoji achebe deme daalụ amalinze Mm, ọ ga-adịlụ mma Da- ee anyị na-afụ aka ọlụ daalụ jisi ike na m gwa fa n'igbo bụ chukwu mekwa n'igbo ọ bụrụ ife ọ bụ Ai, ya ka ji ana nwayọọ ya ekwu. ya agbakwa n'ọsọ gbam and eh, onye a na-ekili ekili ka m si na ọ dịrọ mma ikpo ntụ onye nwanụ ya ka m ji ekwu amalinze nwoke m o gekene ntị ka m gwa gị ọkwa mụ gwalụ gị agwa sị gị na igbo esike ike ọkwa chukwu kere igbo mere anyị abụrụ ife anyị bụ nwanne m o nwere onye ga-anapụ anyị igbo odogwu agata aka ya na agụ jalụ mgba igbago mmụọ dị ife a ọ bụ oke mmanwụ daalụ udoji achebe deme igbo ya-anụ ọnụ gị ndewonu abụkwa m amalinze cheche asị birikwanụ